Bhuel, fáilte romhaibh go dtí Páirc Mhic Éil Elvery's i gCaisleán an Bharraigh. Seo chugaibh craobh peile Mhaigh Eo, urraithe ag Connacht Gold, an cluiche ceannais idir an Cnoc Mór agus Bréachmhaigh. Bhuel, maidir leis an gCnoc Mór, tá an craobhchomórtas buaite acu ocht n-uaire roimhe seo. Bréachmhaigh, níl sé buaite Oiread is uair amháin acu. Ana-lá ar fad chun caide is tá Paul Conroy, imreoir de chuid na Gaillimhe anseo im theannta. Paul, mar a chímid anso cad é mar lá atá againne anso i gCaisleán an Bharraigh. Yeah, tá sé ar fheabhas ar fad agus is dócha tá, tá an páirc ag breathnú an-mhaith. Tá dhá fhoireann anseo atá ag imirt go han-mhaith go dtí seo. Tá go leor brú orthu is dócha inniu ach bheinn ag súil le cluiche an-mhaith. Bhuel, táimid ag súil le cluiche an-mhaith. Ach cad fé na cluichí go dtí so? Bhuel, tosnóimid leis an Cnoc Mór agus mar a chímid bhíodar san I nGrúpa 3, bhuadar an chéad dá chluiche, chailleadar an tríú cluiche ach bhíodar sna babhtaí ceathrú ceannais cheana féin, Paul. Yeah, is dócha an rud is suntasaí faoi Chnoc Mór ná na scóranna a fuair siad go dtí seo. Tá siad ag imirt an-mhaith. Feiceann muid ansin an cluiche ceathrú ceannais in aghaidh Ballintubber agus in aghaidh Ballina sa chluiche leathcheannais is bhfuil 17 bpointe faighte acu. Bhuel, cad fé Bréachmhaigh mar sea? Bhuel, bhíodar san i nGrúpa 4, chailleadar an chéad chluiche i gcoinne Cathair na Mart mar sea bhí brú millteanach orthu ina dhiaidh san, Paul. Yeah, is dócha go raibh ach is dócha an rud faoi sin ná gur d'fhoghlaim siad fúthu héin agus chonaiceamar an dara cluiche in aghaidh Chaisleán an Bharraigh, bhí go leor brú orthu an lá sin agus bhí an cluiche sin beo ar TG4 agus bhí, rinne siad go han-mhaith an lá sin agus sa cluiche ceathrú ceannais fuair siad ceithre chúl an lá sin agus níl aon chúl faighte acu aon chluiche eile so Tá siad ag imirt an-mhaith agus tá, tá siad ag fáil go leor taithí inniu. Iontach ar fad Paul. Bhuel, címid ansan. Mar a chíonn sibh, tá na geansaithe amuigh ansan ag an Cnoc Mór agus, bhuel, mar a chíonn, ana-thriomach anso againne anso i gCaisleán an Bharraigh. Na spéaclaí gréine amuigh, tá cúpla caipín amuigh chomh maith agus nach iontach a fheiscint go bhfuil sluaite istigh anso arís inniu. Is slua atá, níl againn ach dhá chéad nó mar sin ach fós, nach iontach na sluaite a bheith thar n-ais anso. Címid ansan Bréachmhaigh agus iad i mbun cainte ansan, an cúpla, cúpla moladh deiridh ó Aidan O'Shea ansan. Is tosnóimis mar sea leis na foirne agus an Cnoc Mór i dtosach báire. Ray Dempsey an bainisteoir atá acu san agus mar a dúras ó chianaibh, bliain maith imeartha acu. Címid ansan McHale an leathchúlaí, David McHale atá ann mar chaptaen. Tá Adam Naughton gortaithe. an cruciate across dóibh siúd. Bhí sé siúd ag imirt go hiontach ar fad dóibh go dtí so i mbliana ach in easnamh. McLoughlin agus McHale eile. Driotháir le David McHale, Shane i lár an ghoirt. Taithí idirchontae ag an bheirt acu san. Agus ansan cad fé na tosaithe? Bhuel, címid ansan Aidan Orme. Tá sé siúd mar lántosach. Beidh sé ar imeall na cearnóige. Fuair sé ceithre phointe sa chluiche leathcheannais agus ina theannta Peter Naughton. Seacht bpointe a fuair sé siúd sa chluiche leathcheannais. An bheirt san, beirt ana-tháchtach don Chnoc Mór. Maidir le Bréachmhaigh, mar sea, foireann Peter Ford agus Shane Conway, bhuel, címid go bhfuil athrú amháin acu san, Gareth Dunne, uimhir 17 ar a dhroim, siúd, tosnaíonn sé mar lánchúlaí, sin é an t-aon athrú atá acu san. Maidir leis na tosaithe, mar sea, Aidan O'Shea, captaen na foirne, beidh sé siúd ar imeall na cearnóige, an mbeidh coimhlint idir é féin agus David McHale, neosfaidh an aimsir.

Le gunna scréach faoi lámhach na bpiléar, Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann. Iontach ar fad a Phaddy agus mar a deirim, an-jab déanta aige siúd agus címid ansan, sin iad fir ionaid Bréachmhaigh ansan agus iad suite in airde sa tseastán agus amuigh fén ngrian, tá scáth éigin acu thall ansan agus é ag teastáil uathu. Sea, mar a deirim, an ghrian ag scoilteadh na gcloch anso i Muigh Eo inniu. Sin é John Glavey, an réiteoir um thráthnóna ón Achadh Mór, agus na himreoirí ag cur aithne ar a chéile ansan i lár an ghoirt. Agus, mar a deirim, muid ag súil go mór leis an t-aicsean anso. Agus an Cnoc Mór, bhuel, bhuadar san an craobhchomórtas i Muigh Eo ocht mbabhta roimis seo, an uair dheireanach i naoi déag nócha a seacht. Bréachmhaigh ina choinne san, níl sé buaite riamh acu, ach bhíodar sa chluiche ceannais, I 2018, an taithí san acu san, cad tá foghlamtha acu ó shin i leith? Paul Conroy, an bhfuil aon rud suntasach feicthe agat? Agus Aidan O'Shea ag cur barr a bhróige leis an liathróid san is á chiceáil isteach sa seastán, níl sé sásta le caighdeán na liathróide mar sea. Tá liathróid eile faighte ag an réiteoir. Yeah so beidh Aidan, Aidan O'Shea isteach anseo ag an gcaitheamh isteach agus boost, boost go luath ag Breaffy. Seo chugainn Aidan arís uimhir 14 ar a dhroim siúd ach fé mar is iondúil beidh sé ag imirt amuigh fé an ngort agus é á chur san isteach i dtreo a dhriotháir, Conor O'Shea agus seo chugainn arís Conor. Conor anois ag déanamh isteach ar bháide, iomarca céimeanna b'fhéidir. An slua cinnte á lorg san. Ruane trasna na páirce. Roinnt spáis anois ag Michael Hall. Michael Hall ag cur an ceann san isteach i dtreo Dunne. Arís Dunne a thosnaíonn um thráthnóna in áit Mark Dervan. Fadden, Robert Fadden. Fíor-dhroch-cheann ansan agus sin é an chéad iarracht ar fóraoil mar sea do Bréachmhaigh. Ach tús maith ó thaobh Bréachmhaigh de, Paul, agus arís cuid mhaith de na himreoirí agus iad cheana féin tar éis an liathróid a bheith acu ina lapaí. Sin é, agus is dócha, aon ghaoth atá ann sa chéad leath den champa, go mbeidh sé ag an Bréachmhaigh anseo. Agus, ar ndóigh, tá Gareth, Gareth Dunne ag imirt ansin agus is tosaí é, so cé go bhfuil sé ag imirt in ionad an lánchúlaí, beidh sé ag imirt sna tosaithe do Bréachmhaigh. Nuair a chímid an Cnoc Mór den chéad uair um thráthnóna, McLaughlin chuig Nathan Armstrong, uimhir a cúig ar a dhroim siúd, tugann sé an pas ansan agus anois an Cnoc Mór ar an ionsaí le Connell Dempsey. Coimhlint mhaith idir Dempsey agus eh, Rory Martyn go deimhin. Agus ar deireadh an liathróid imithe thar an dtaobhlíne agus tógfaidh Matthew Ruane an ceann Séamus Ó Sé, ceann fada, ach arís triúr istigh ansan ag coimeád súil ghéar ar Aidan Ó Sé, Kieran King ina measc. McLaughlin, McLaughlin a bhí chomh hiontach sa chluiche leathcheannais, trí phointe a fuair sé ó lár a ghoirt. Is Donnell Kevin ardtaithí aige siúd. Pearse Ruttledge, pas san curtha isteach aige, an-dheas ar fad ó Naughton. Buann Peter Naughton an ceann san thar n-ais. Is leis an Cnoc Mór an dtiocfaidh siad arís le Shane McHale. Beirt dheartháir leis siúd ar an bpainéal chomh maith. Beidh sé suimiúil ar dtús cé a bheas ag marcáil Kevin McLoughlin, cé a bheas ag marcáil Conor O'Shea agus Matthew Ruane mar tá go leor peileadóirí idirchontae ag imirt anseo. Is cinnte go bhfuil agus b'fhéidir go gcífimis an chéad deis ar bháide anseo do Ruttledge agus Ruttledge ar deireadh sásta an pointe a ghlacadh agus pointe maith a bhí ann. Bhíodar foighneach, Paul, agus fuaireadar an fear san áit ceart ansan. Sin é, bhí siad foighneach agus liathróid maith isteach agus. Fuair Keith Ruttledge é agus rith sé crua agus fuair sé pointe an-mhaith ansin. Dhá neomat imithe mar sea, pointe don Cnoc Mór. Gan aon scór ag Bréachmhaigh go fóill, iarracht amháin ar fóraoil acu áfach. Suimiúil a fheiceáil, tá scuabadóir os comhair Aidan O'Shea siar ansin so beidh an Cnoc Mór ag dul b'fhéidir beagán cosantach ar dtús chun a bheith, is dócha, an chéad. cúpla nóiméad den chluiche, chun a bheith sábháilte leis an liathróid agus an seilbh na liathróid a bheith acu ar an taobh seo den bpáirc. Féachann chun cinn, ceann san á chur isteach acu i dtreo Naughton. Rinne sé go maith an ceann san a choimeád istigh. An ceann, a bheadh. Agus anois deis ar scór anseo. B'fhéidir go n-éireodh sé amach fós do Ruttledge, Pearse Ruttledge. Déanta go maith ag Pearse. Lámh láidir úsáidte aige chun roinnt spáis a chruthú dó fhéin. Anois an pas san go dtí McHale. McHale, pas agus tá scór eile! Bhuel níl, an-obair ar fad ar deireadh chun an brú san a chur ar Conall Dempsey agus is dóigh liom gur cic 45 a bheidh ann. Sin é, bhí deis maith acu ansin pointe a fháil. Ceapaim go raibh sé mí-ádhúil amach do chic 45. Címid ansan Ray Dempsey, bainisteoir an Cnoc Mór. Gan dabht Ray a bhí mar, atá mar iarbhainisteoir Mhaigh Eo ag sa ghrád mionúr fé bliain is fichead. Agus gan dabht iarimreoir é fhéin a d'imir sa chluiche ceannais in 89 agus go deimhin in 96. Anois is ag féachaint ansan ar chúl báire. Cnoc Mór Colm Reape. Tá go leor pointe faighte ag Colm go dtí seo sa bhfeachtas so beidh seans maith aige anseo. Anois Colm. Fear atá go maith ábalta imirt amuigh fé an ngort ach tá sé ag imirt istigh sa bháide agus sin drochiarracht uaidh siúd agus ceann eile curtha ar fóraoil. An chéad cheann gabh mo leithscéal don Cnoc Mór.

Anois Conor leis an gciotóg. Curtha ansan isteach i dtreo Colm Flynn. Chéad uair dúinn Colm a fheiscint san imirt um thráthnóna. Aidan á lorg. Aidan O'Shea ar imeall na cearnóige ach téann Colm Flynn thar n-ais i dtreo Fadden agus anois aimsíonn sé siúd Matthew Ruane. Matthew Ruane, an-bhliain aige siúd anuraidh agus foirne ón Astráil ag coimeád súil air. D'fhan sé sa bhaile. D'fhan sé le Maigh Eo. Sin buaite thar n-ais agus déanta go maith ag Keith Mulcrone. An-obair ar fad ansan ó Shane McHale. Dara Moran ag iarraidh an scór san a aimsiú, Aidan O'Shea anois. O'Shea féachann trasna na páirce. Aimsíonn sé Michael Hall. Hall an ceann seo amach agus aimsíonn sé Fadden. Agus ar deireadh, uillinn fíorghéar ansan ach iarracht eile ar fóraoil is an ceann san buailte ag Matthew Ruane. Deis maith, rinne Bréachmhaigh go maith chun an seans sin a chruthú ach tá sé suimiúil is dócha na céad cúpla nóiméad anuas, aon uair a bhíonns Aidan O'Shea taobh istigh, bíonn beirt, beirt á mharcáil so beidh sé sin deacair ar Aidan nó b'fhéidir go n-athróidh sé sin tar éis cúpla nóiméad. Chonaiceamar ansan Peter Ford agus Shane Conway ansan atá mar bhainisteoirí. ar Bréachmhaigh. Tá siad i bhfeighil ó 2016. Bhuadar an babhta ceathrú ceannais anuraidh, an cluiche ceannais i 2018. Seo deis anseo ag Naughton. Naughton déanamh isteach ar bháide agus Naughton cuireann sé an ceann sin trasna. Tá sé báite san eangach ag Darren McHale. Iontach ar fad ó Peter Naughton. Chonaic sé Darren McHale ag teacht isteach le luas agus báite san eangach ag McHale. An-chúl ansin agus rinne Peter Naughton go hiontach go dtí seo sa bhfeachtas. Tá a haon 30 scóráilte aige so beidh sé an-sásta leis sin. B'fhéidir go raibh sé chun an seans a thógáil agus é a chur thar an trasnán ach choinnigh sé air ag imirt agus chruthaigh sé an cúl sin do Darren McHale. Agus cúl iontach agus tús iontach don Chnoc Mór anseo. Sea go deimhin, ana-thús ar fad agus dála an scéil, de bharr am breise sa chluiche ceannais i dTiobraid Árainn, táimid anseo ar YouTube fé láthair ach nuair a chríochnóidh an gcluiche san i dTiobraid Árainn beimid thar n-ais ar an dteilifís, an modh traidisiúnta, agus an ceann san gearrtha amach aige David McHale, captaen an Cnoc Mór. Ar aghaidh anois le Nathan Armstrong, Nathan Armstrong, roinnt spáis os a chomhair amach aige. McHale, captaen na foirne á chur san thar n-ais i dtreo Armstrong. Anois an liathróid an modh díreach agus iad ag díriú ar an ceann san a chur isteach i dtreo Naughton ach raghaidh an ceann san ar fóraoil, an tarna ceann ar fóraoil. Ach Paul, bréachmhigh is dócha, gach éinne féachaint ar an gcluiche so roimis, bheidís ag rá rogha na coitiantachta, níl sé buaite cheana acu ach na himreoirí acu is aroile. Ach tá ana-thús tar éis a bheith ag an Cnoc Mhór agus. Ceisteanna móra le freagairt anois ag Bréachmhaigh. Yeah, is dócha. Breathnaíonn siad beagán neirbhíseach. Is dócha, chailleadar an cluiche ceannais dhá bhliain ó shin so tá, b'fhéidir, níos mó brú orthusan inniu agus tús níos fearr, tús níos fearr déanta ag an Cnoc Mór. Neart ama fágtha, níl imithe ach ocht neomat ach go díreach an tús a bheadh á lorg ag an Cnoc Mór. Sin é McHale a fuair an báide ó chianaibh, uimhir a haon déag ar a dhroim siúd. Connell Dempsey. McLoughlin aimsithe aige. McLoughlin feiceálach luath sa chluiche. McLoughlin á shocrú féin. McLoughlin á bhualadh leis an gciotóg. Ach McLoughlin á chur san ar fóraoil agus, bhuel, sin é. Aha, ach arís, maidir leis an bhfear san, Paul, bhíomar ag caint fé roimis an gcluiche, feiceálach luath dhóthain sa chluiche. Tá, yeah, agus is dócha tá sé, tá sé ag imirt timpeall lár na páirce. Tá sé an-chompordach ar an liathróid. Bhí deis maith aige ansin. Ceann deacair ach bhí an mí-ádh air agus tá sé ag imirt an-mhaith sa feachtas go dtí seo so, you know, is, is imreoir an-mhór é eisean do, don Cnoc Mór. Cic amach san ó Hennelly a d'iarraidh O'Shea a aimsiú is aimsíonn sé, titeann sé chun talún is ann a d'fhág Séite agus go deimhin. na réiteoir an sean cic saor do Bhréachmhaigh seo chugainn anois an pas san i dtreo Flynn Flynn anois leis an gciotóg Flynn á bhualadh agus an scór aimsithe ag Bréachmhaigh agus tar éis 9 neomat ar deireadh táid ar chlár na scór. Tá yeah agus scór an-mhaith ansin ag Colm Flynn rinne Aidan Ó Sé an-mhaith timpeall lár na páirce agus ansin fuair Matthew Ruane an liathróid agus thug sé é go Flynn agus Thaispeáin sé a mhuinín ansin Colm Flynn agus scór an-mhaith lena chois dheas. Colm Flynn agus fuair sé siúd seacht bpointe sa chluiche leathcheannais, ceithre cinn ó chiceanna saor. Tá sé go maith in ann an sprioc a aimsiú, an leaid seo. Pas san i dtreo Keith Rutledge. Feall ar siúd. Níl aon suim in aon chor ag an réiteoir sa chomhrá san. Mar seo ar aghaidh linn, arsa John Glavey, an réiteoir. Ar an ruathar anseo ó Orme. Ag Orme ansan an pas láimhe isteach anseo tá roinnt spáis ag Naughton. Ní thógann sé an seans lena chiotóg mar tá sé breá ábalta an seans a thógaint leis an ndeasóg. Scór álainn. Scór an-mhaith sin ag Peter Naughton agus liathróid isteach ó Aidan Orme agus breathnaíonn siad ana-dhainséarach na tosaithe sin. Pointe amháin ag Rutledge, pointe ag Peter Naughton agus tús ana-mhaith ag na tosaithe an Chnoc Mhór. Hennelly ag bualadh na caide agus déanta go deas aige siúd. Séamus Ó Sé á aimsiú an marc glactha aige. Ar aghaidh linn anois. Cuireann sé an ceann san isteach i dtreo Dunne. Darragh Dunne ag tabhairt aghaidh ar Seán Holmes. Dunne ag casadh thar n-ais. Níorbh é sin an pas is fearr i dtreo Ó Sé ach dhein sé go maith lapa agus méar éigin a chur leis. Tá sé ag treabhadh leis fós. Anois an ceann san. i dtreo Ruane agus tá an tarna pointe faighte acu agus an ceann san faighte ag Matthew Ruane. Yeah scór an-mhaith ag Matthew Ruane ansin ach thosaigh sé sin ar chic amach iontach ag Robbie Hennelly go dtí Séamus Ó Sé i lár na páirce. Liathróid isteach go dtí Aidan Ó Sé agus tá Aidan an-láidir, an-dheacair é a stopadh agus chruthaigh sé an scór sin do Matthew Ruane. Is bhí an-chuid obair le déanamh ag Aidan chomh maith, níorbh é sin an pas is fearr riamh ó Darragh Dunne chun é a aimsiú. ach dhein Ó Sé an jab chuir sé leathmhéar leis agus arís dhein sé an t-aicsean ina dhiaidh san. Déanta go maith ag Dempsey. Dempsey thar n-ais anseo i dtreo Rutledge. Rutledge leis an iarracht san fé bhrú agus déanta go maith aige Séamus Ó Sé ansan brú a chur ar Rutledge. Sin é agus sin na rudaí beaga sin a dhéanas an difríocht mór. An-bhrú ansin ó Séamus Ó Sé agus oibríonn Séamus an-chrua. Tá sé ag imirt mar, mar, leis an. D'imir sé sin i lár na cosaint agus d'imir sé an-mhaith an bhliain seo freisin. Rob Hennelly, ar ndóigh an-thaithí aige siúd le Maigh Eo feadh na mblianta. Cé gur fhág sé an painéal ar feadh tamaillín, an-choimhlint idir é féin agus David Clarke don gheansaí san, geansaí uimhir a haon Mhaigh Eo. Anois ceann buailte aige Conor O'Shea i ag tnúth go mór Aidan a aimsiú. Is iarracht an marc a ghlacadh os comhair David McHale, an lánchúlaí don Chnoc Mór. Mar sin, beirt ag stracadh as. Agus, bhuel, ar deireadh, éiríonn le Shane McHale an ceann san a dh'fháilt don Chnoc Mór agus an fheadóg séidte aige, John Glavey. An fear céanna ansin, Shane McHale, atá sínte. Síneadh go deimhin. Sea agus tá sé ag imirt go maith go dtí seo. Shane, is imreoir mór é do do an Cnoc Mór. Agus liathróid ard ó Sheamie, chuir sé isteach go dtí Aidan O'Shea. Um, fuair sé an liathróid ach bhí triúr timpeall air nuair nuair tháinig sé síos leis an liathróid agus uh, é buaite arís ansin ag Cnoc Mór so beidh siad, beidh siad sásta leis an céad céad um, 13 nóiméad Cnoc Mór go dtí seo. mar a dúrais Shane McHale atá sínte, imreoir a bhfuil taithí idirchontae aige le Maigh Eo agus a bhí ag imirt sa chluiche ceannais roimhe in 2016, an uair dheiridh gur shroich an Cnoc Mór an cluiche ceannais, ach níl sé buaite acu ó 1997. Mar sin, is cuma más an Cnoc Mór nó Bréachmhaigh a bhuann inniu, is féidir leat a bheith breá siúrálta go mbeidh neart ceiliúradh. Alan Stadler ag cur san trasna na páirce. Is arís an Cnoc Mór breá sásta a bheith foighneach, seilbh a choimeád ar an liathróid. Neart imreoirí thiar ag an bpointe seo ag Bréachmhaigh. Tá sé ana-shuntasach. Rud atá an dá fhoireann a dhéanamh go dtí seo, bíonn cosantóir sa bhreis ag an dá fhoireann. Bhuel, déanfaidh siad iarracht an cosantóir sa bhreis a bheith acu. Ach tá seans amháin anseo ag an Cnoc Mór. Sin é uaim é. Darren McHale, caillte aige siúd, áfach. Agus Keith Mulchrone, déanann sé go maith ansan Rory Martin a aimsiú. Dylan Cannon ansan. Rinne Matthew Ruane an-mhaith ansin. Bhí sé ag obair, rinne sé maith gan foul a thabhairt uaidh ansin agus fuair sé an liathróid ar ais. Bhuel, címid thall ansan. Tá an-choimhlint, níl imithe ach 14 nóimeat nó mar sin, ach tá an-choimhlint idir an dá chaptaen. David McHale, captaen an Chnoc Mhóir, Aidan O'Shea, captaen Bréachmhaigh, agus tá an-choimhlint eatarthu. Tá McHale ag dul céim le céim le O'Shea go dtí seo. Tá sé go dtí seo, yeah, agus tá sé, tá siad ag déanamh go maith. Ach, you know, beidh, beidh, beidh seans eile ag Aidan, b'fhéidir, so ní bheidh sé sásta leis an, leis an ceann sin. Seo chugainn an fear céanna, McHale. Anois ad iarraidh an ceann san a chur isteach i dtreo Naughton ach fear amach ansan ag Mark Dervan, an lánchúlaí do Bhréachmhaigh. Anois O'Shea. O'Shea, sin pas gleoite isteach sa spás ansan i dtreo Tommy O'Reilly. Cromann sé os comhair Conor Flynn. Seo chugainn O'Reilly, O'Reilly, uillinn fíor-ghéar. Mar seo a d'inis sé iarracht teacht thar n-ais ach brú a theacht air siúd ó Chonor Flynn. Seo chugainn Dunne, Gareth Dunne. Titeann sé chun talún, an fheadóg séidte agus arís deis eile ag Bréifne anseo an bhearna a laghdú. Yeah agus liathróid iontach isteach ansin ó Aidan O'Shea agus cé go rinne na cosantóirí an-mhaith ansin is dócha go raibh sé cineál seafóideach nó amaideach an foul a thabhairt uathubh ansin agus seans ag Tommy O'Reilly anseo. Tommy a fuair dhá phointe ón lá fé dheireadh sa chluiche leathcheannais i gcoinne Cathair na Mart. An éireoidh leis an chéad pointe a dh'fháil do anso inniu? An chéad cheann ó chic saor, dála an scéil. Agus tá an sprioc aimsithe aige. Déanta go deas aige Tommy agus tá an bearna san laghdaithe anois go dhá phointe. Agus, bhuel, an fheadóg séidte ansan ag an réiteoir agus beidh briseadh againn agus táim cinnte go bhfuil tart ar na himreoirí agus an ghrian mar deirim, ag taitneamh anseo. A haon, a dó faighte ag an Cnoc Mór, Bréafaigh tá trí phointe faighte acu agus féachfaimid i dtosach báire Paul ar an mbáide san, cad é mar chríoch agus arís an foighne. Iontach ar fad ó, mar a chímid anseo i dtosach báire, ó Naughton. Yeah, rinne Peter Naughton go hiontach ansin agus liathróid an-mhaith trasna go Darren McHale. Agus, yeah, cúl, cúl an-mhaith, cúl an-mhaith agus cúl an-luachmhar. Agus, agus ar shlí, Paul, bhí sé níos fusa dó an pointe a ghlacadh ach chonaic sé arís, bhí sé ag féachaint mórthimpeall air, chonaic sé an ruathar ó Darren McHale. An-imirt ar fad. An-imirt ar fad ó Peter Naughton agus tá seisean ag imirt an-mhaith go dtí seo, Peter Naughton. Fuair sé pointe amháin ón imirt, pointe an-mhaith. Agus you know beidh beidh Cnoc Mór Cnoc Mór níos níos níos sástaí go dtí seo mar is dócha shocraigh siad síos níos fearr ná ná Bréafaigh go dtí seo. Bhuel chímid ansan an dá fhoireann bainistíochta ag caint leis na foirne agus ná déanaigí dearúd tar éis an chluiche so beidh an Tour de France againn beo daoibh ar TG4 agus mar a deirim Dé Domhnaigh seo chugainn chomh maith leis sin beo óna dó a chlog ar TG4. Beimid ag teacht chugaibh gan dabht agus Craobh Iomána Chill Chainnigh a bheidh againn, Dicksboro i gcoinne na Seamróga agus beidh Craobh Peile Átha Cliath againn daoibh chomh maith, Baile Buadáin Naomh Éanna i gcoinne Baile Munna agus cad é mar chúpla deireadh seachtaine do Baile Bhuadáin chomh maith, iad sa chluiche ceannais sa pheil agus san iomáint agus iontach ar fad é sin a dh'fheiscint d'aon chlub an leibhéal san a shroichint sa dá ghrád. Agus sa dá chás, bhuel, cic amach a bheidh ann, mar sea, don Chnoc Mór. Buailte ag Colm Reape agus dhein sé go maith ansan. Dhein sé iontach an spás a aimsiú, ach ag fanacht leis bhí Rory Martin ó Bhréachmhaigh. Mar sea, seo chugainn Matthew Ruane. Ruane ag féachaint chun cinn, tá Aidan O'Shea istigh, tá beirt ag coimeád súil air. Mar sea, ar aghaidh le Ruane. Ruane, pas thar n-ais anso i dtreo Sheamus O'Shea. Sheamus. sna páirce is Joe sé thar n-ais é. Séamus ag iarraidh an pas a thabhairt thar n-ais do Mulchrone. Tá riail an bhuntáiste aige. Tá an cic saor buaite aige. Rinne Séamus Ó Sé go maith ansin. Is dócha tá sé láidir ag rith chun cinn agus rinne an Cnoc Mór an foul air agus mar a dúirt mé cúpla nóiméad ó shin, tá Séamus Ó Sé ag imirt an-mhaith i mbliana. Oibríonn sé go h-ana chrua. Tá sé an-ionraic agus seans eile ag Tommy Tommy. O'Reilly anseo. Bhuel, is seans é a bheidh níos fusa, a bheidh níos fusa ná mar a bhí, ní foláir nó bhí duine éigin nó grúpa imreoirí ón gCnoc Mór ag tabhairt amach agus tá cúpla slat breise bronnta ag John Glavey ar Tommy O'Reilly agus roinnt mhaith dántaíochta idir Kevin McLoughlin agus Aidan O'Shea ansan chomh maith, is dóigh liom go raibh Aidan ag iarraidh an foul a tharraingt leis an tí. Agus ní raibh Kevin McLoughlin pioc sásta leis sin. Ach pé scéal é, an scór san faighte ag Tommy O'Reilly agus níl eatarthu ach pointe amháin. Sin an méid agus tá Bréifigh, is dócha, tá siad socraithe síos anois. You know, sa chluiche ceathrú ceannais in aghaidh Bhaile an Doirín, bhí siad chun taobh thiar le go leor pointe freisin. So, you know, tá taithí acu agus ní bheidh. You know, beidh siad sásta go maith leo féin anois. Bhuel, suimiúil a dhóthain, níl aon scór in aon chor faighte ag an gCnoc Mór le deich nóimeat anuas agus muid ag féachaint anois ar Tommy O'Reilly. Tá dhá scór faighte aige ó chiceanna saora agus bhí sé sin iontach ar fad. Is dóigh liom ó Alan Stadler, chuir sé an lámh clé isteach chun stop a chur le O'Reilly. Sin iarracht mhór groí agus sin iontach ar fad ó Chonor O'Shea agus táimid ar chomhscór anseo. Sin ceithre phointe as a chéile anois le sé nóimeat anuas do Bhréifigh. An-scór ansin ag Conor O'Shea agus ón bpress up ansin fuair Bréifigh an dhá chic amach, bhuadar iad agus fuair siad dhá phointe agus scór iontach ó Chonor O'Shea ansin. Tá sé ag imirt timpeall lár na páirce ar Kevin McLoughlin agus tá sé ag déanamh go maith go dtí seo. Mark ansan ag Pearse Rutledge i lár an ghoirt. Ag briseadh i dtreo McHale anois seo chun Kieran King. Trasna leo go dtí Armstrong. Arís an brú san ag teacht ó Bhréifigh. Agus seo chugainn Colm Reape an cúl báire. Is Colm a d'imir amuigh fén ngort. mar lántosach roimis seo. Tá sé sin buaite thar n-ais ansan aige Aidan Orme. Thá spás aige Orme agus an gcasfaidh sí sin. Ní chasfaidh sí. Bhuel, chas sí ach níorbh leor san agus fanann sé ar dheis agus téann sé ar fóraoil. Sin cúig cinn anois curtha amú ag an gCnoc Mór agus bhí spás agus am ag Aidan ansan, Paul. Bhí sé de cheart aige an ceann san a dh'fháilt. Bhí, agus is imreoir an-mhaith agus tá go leor scóráilte aige go dtí seo. Seans curtha amú aige ansin ach b'fhéidir go mbeidh seans eile aige anseo. David McHale, captaen agus lánchúlaí Cnoc Mór. Is dála an scéil i gceann cúpla neomat beimid ag cur críoch leis an gcluiche so ar YouTube agus beimid ag bogadh go dtí an teilifís, go dtí TG4. Ach fanfaimid anso ar YouTube go fóill. Is déanta go maith aige David McHale, captaen na foirne, an ceann san a dh'fháilt. Treabhadh leis, tugann sé thar n-ais í i dtreo Pearse Ruttledge.

Droch-iarracht ó chianaibh uaidh ach tá an liathróid ina láimh ag Peter Naughton ach theastaigh sé ó Cholm Reape ach Peter Naughton tar éis rá leis piocadh leis. Yeah. Bhí comhrá beag acu ansin ach tá eh, Anna bheag, pé rud a dúirt sin. yeah, tá brú níos múnis ar um, Peter ar Peter, Naughton, Peter tá. Naughton an seo. So. Naughton mar se. Pointe feitige

Cuirfidh sé amach arís i dtreo Ruane. Tá Gareth Dunne lasmuigh de ach níl sé siúd ag teastáil uaidh mar seo chugainn Matthew Ruane agus den chéad uair um thráthnóna tá Bréachmhaigh imithe chun cinn anseo i gcluiche ceannais Chraobhchomórtas Mhaigh Eo. Sin an-scór ansin ó Matthew Ruane, an dara pointe ón imirt aige agus ní raibh mórán spáis chor ar bith aige. agus thóg sé sin ana mhaith leis an gcois dheis. Alan Stadler, cic amach ansan tógtha aige ó Cholm Reape. Is seo chugainn Reape arís. Kieran King lán de ruathar arís. Is arís sin ana shruth de phointí, cúig cinn as a chéile anois faighte ag Bréachmhaigh. Is dócha go bhfuil sé ag tarlú go minic sna cluichí go dtí seo i mbliana. Tar éis an briseadh uisce go hiondúil athraíonn rudaí agus roimh an briseadh uisce bhí an Cnoc Mór ag imirt an-mhaith is anois tá sé Bréachmhaigh ó shin. Iarracht anseo b'fhéidir ó Darren McHale ach arís an ceann sin curtha amú agus brú air. Arís beimid ag cur deireadh leis an gcluiche ar YouTube i gceann cúpla neomant agus beimid thar n-ais ar an dteilifís in bhur dteannta. Tommy O'Reilly, an pas san isteach i dtreo Ruane, a dhá phointe faighte aigesean, seo chugainn O'Reilly! Pointe tógtha ag O'Reilly ach bhí sé cinnte ag tabhairt fén mbáide. Ceann amháin sin ag Matthew Ruane, lárnach arís. Bhí deis ag Matthew ach thug sé an pas go Tommy O'Reilly agus bhí deis cúl aige. Am, agus thóg sé, bhuel, níos mó ama, thóg sé an phointe nuair is chuaigh sé thar trasnán ach beidh sásta, beidh Tommy sásta leis féin, trí phointe aige anois. An-suimiúil ar ndóigh imreoir ón Cnoc Mhór is dóigh gurb é Alan Stadler atá tar éis Stadler a bhfuil gortú éigin ag cur as dó, nó ab é go dteastaíonn uaidh deireadh a chur leis an sruth de phointí atá tagtha ó Bréachmhaigh, mar deirim, sin sé chinn anois as a chéile le naoi nóimeat anuas nó mar sin agus muid ag féachaint ansan ar Ray Dempsey, bainisteoir an Cnoc Mhór. Agus níl aon scór faighte acu sin le 15 nóimeat anuas, Paul. Yeah, no, níl agus beidh, is dócha, beidh imní orthu faoi sin agus just, mar a dúirt mé cúpla nóiméad ó shin, just an briseadh uisce, ón, ón mbriseadh uisce, tá an Bréachmhaigh ag imirt i bhfad níos fearr agus tarlaíonn sé sin go minic. Thosaigh an Cnoc Mhór an-mhaith ach, ach, ach ón, ón mbriseadh uisce, tá, tá Bréachmhaigh chun cinn, is dócha, ar na ciceanna amach agus i ngach áit timpeall an pháirc. Conroy leis an gcic amach, déanta go deas aige ansan, Shane McHale a aimsiú. McHale ag tabhairt aghaidh ar Tommy O'Reilly. Leis an pas íseal san ó Phearse Ruttledge. Déanta go deas aige Peter Naughton a aimsiú. Agus arís beimid ag dul go dtí an teilifís i gceann cúpla soicind anois so má tánn sibh ar an ríomhaire féachaint ar YouTube beimid ar an dteilifís gan mhoill. Anois iarracht ansan ó Conall Dempsey ceann mór groí ard an gcasfaidh sí ní dhéanfaidh bhuel tá sí fós i mbéal a bháide ach ar deireadh ar fóraoil agus sin seacht gcinn anois curtha ar fóraoil ag an Cnoc Mór. Yeah agus níl sam a raibh. Agus fáilte thar, bhuel fáilte chugaibh anseo éinne atá tar éis a bheith féachaint ar an t-aicsean san i dTiobraid Árainn. Seo chugaibh an aicsean ó Mhaigh Eo, cluiche ceannais Craobh Chomórtas Maigh Eo urraithe ag Connacht Gold. Tá 1, 2 ag an Cnoc Mór, tá seacht bpointe ag Bréafaigh agus taispeánfaimid an báide san díbh i gceann tamaillín. Bhí ana-thús ar fad ag an Cnoc Mór. Bhíodar 1, 2 i gcoinne pointe chun cinn tar éis deich neomat ach ó shin i leith tá sé phointe as a chéile faighte ag Bréafaigh agus mar a deirim is iad san atá i mbarr a maitheasa fé láthair. Farasbarr de dhá phointe acu agus trí neomat nó mar sin fágtha go leath ama. Ansin chugainn, sin agaibh Kieran King, leathchúlaí láir an Chnoic Mhóir. Cúnamh á fháilt aige ó Conor Flynn, ach dar leis an réiteoir, foul ar Chonor Flynn ó Aidan O'Shea. Agus beidh cic saor ann mar sin do Chonor Flynn. Flynn á chur san ar ais agus beidh an báideoir Colm Reape fé bhrú ansan ach déanta go maith aige. Mór le Darren McHale ar an ionsaí a fuair báide dóibh ó chianaibh. Naughton ag casadh os comhair Dylan Cannon ach tá sé caillte acu agus arís sin, is dócha, aicme den imirt atá le feiscint le tamall anuas, Paul. An Cnoc Mór, na deiseanna á chur amú acu, cúpla iarracht ar fóraoil agus arís, is dócha, an easpa cruinne san a bhí le feiscint sa chéad chúpla neomat. Tá sé in